iyeyo akufotokoza kuti anna Sa'd ibn Ubada radiyallahu anhu tuwufiyat ummuhu wa huwa ghaibun anha. Akufotokoza Ibn Abbas kuti Sa'd ibn Ubada mayi ake adamwalira pamene iyeyu adali kutali, sadali m'Madina. Ndiye atamwalira mayi ake, Saad ndikufika kupeza kuti mayi ake ayikidwa, adapita kwa Mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam faqala ya Rasulallah. Ndiye Saad adamuyankhula Mtumiki kuti iwe Mtumiki wa Allah, inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha, mayi anga amwalira pamene ineyo ndili kutali ndi iwo, mene amamwalira ine ndali kunja kwa Madina. ayanfa'uha shay'un, Kodi chingawathandize iwowo china chilichonse, in tasaddaqtu bihi anha, nditati ndachipereka ngati swadaqah m'malo mwa iwowo? Iwowo angalandire phindu lina lililonse m'manda mwawo? Qaala, Naam! Mtumiki anati, Inde. Ndiye faqaala, Sa'di pambuyo pake adati, Fa inni ushhiduka, Anna haiti al-mikhrafa, ndithudi ineyo ndikuchitira umboni kuti ah, munda wanga wotchedwa al-mikhraf sadaqatun alaiha, imeneyo ndi sadaka uh, pa iwo amayi angawo kusonyeza kuti amamuuza mtumiki kuti uchitire umboni zokuti ineyo ndachi- ndatsindika kuti munda wanga uwu wotchedwa al-mikhraf uperekedwe kukhala sadaka kwa mayi anga kusonyeza kuti yemwe adziugwiritsira ntchito munda umenewu malipiro ake a aijeni a aijeni akugwiritsira ntchito mundawo ineyo sindidzilandira, mmalo mwake adzilandira amayi anga. Kusonyeza kuti munthu akhonza kupereka sadaqah kaya ndi chovala, kaya ndi ndalama, kaya ndi katundu, ngati mmene taonera apa malo, kaya ndi galimoto, kaya ndi njinga, ngakhalenso nyumba kumene munthu akhoza kupereka kuti nyumbayo adzikhalamo ena ake ndipo malipiro ake yani thawabu zimenezizi zokhala munthu mnyumba imeneyi mwaulere zidzipita kwa munthu amene adamwalira m'mbuyomu. Tsopano pakati pathu pali nthenda imene timafuna kuti tiyitsutse apa. Sizili zololedwa kuti Swadaqah imeneyi ikhale ndi tsiku lopatulika limene anthu adziyipereka, yaani a banja loferedwa iwo anene kuti pakatha masiku atatu, ndiye kuti tipereke sadaka kapena pakatha masiku 7 kapena masiku 10 kapena masiku 40 izizi ndi zimene zili zosemphana ndi chiphunzitso cha mtumiki wa allah sallallahu alaihi wasallama ndipo ndi bidaa choncho mukamva anthu akunena kuti "Ah, kuli arubaini kuli sadaka Pakutha pa masiku 40 kaya masiku 10 mungodziwa zoti anthu amenewa akumutsutsa Mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Komanso mtsutso wina ndi wonena kuti pali gulu lina la anthu amene akudzitcha kuti ndi mashehe amawakakamiza oferedwa aja kuti aphike chakudya pakatha masiku atatu kaya masiku 7 kaya masiku 10 kaya masiku 40 ndikumanena kuti ngati sachita zimenezi ndiye kuti womwalirayo adzipeza mavuto. Taonani, Mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallama sadamuuze Saadi kunena kuti inde panga zimenezo chifukwa mayi ako ndi kuti akupeza mavuto m'mandamo. Mtumiki ananena kuti naam, ndi zotheka kuti adzipeza malipiro. Choncho anthu amene amawakakamiza oferedwa kuti aphike chakudya ndiye iwo adzikadyanso kumeneko uchako ndi anthu adyera chabe. Akungofuna kuwazunza anthu amene aferedwawa, kuwaonjezeranso chipsinjo. Akudandaula ndiye akuwabweretsanso chidandaulo china choti adzidandaula gawo linanso la chakudya. Choncho Chisilamu ndi chipembedzo chimene nzeru za munthu zimene zili zolondola, zimene munthu amabadwa nazo, zimagwirizana. Munthu sangamuvutitse yemwe ali pa mavuto kale. M'malo mwake akuyeneka kuti amuchitire chisoni. So sizili zolondola kuti anthu tizikapitanso pa nyumba ya munthu oferedwa pakatha masiku atatu ndikukamudyera, kapena masiku 7, kapena masiku 10, kapena masiku 40. Zimenezo ndi zolakwika. Komanso china popereka swadaka imeneyi palibe mwambo wa special wina uliwonse. Palibe mwambo wina uliwonse woti mpakana anthu auchite kuti apapa tikupereka swadaka kuwaperekera malemu akuti akuti. Palibe mwambo umenewo. Choncho ndi zovomerezeka ndithu inuyo kungopereka ndalama kuti malipiro ake apeze bambo anu kapena mayi anu amene adamwalira kapena mwana wanu kapena anti anu kapena ndani ankolo anu kapena wina aliyense kuchokera mu gulu la abale anu amene adamwalira ali msilamu amene adali pa at-tauhid zimenezo ndi zovomerezeka wallahu ta'ala a'lam